Anois Niall McQuillan anseo arís ag caint faoi cé chaoi le do bhlag a shocrú suas i WordPress. Anois níl ach alt amháin ar an mblag seo go dtí seo. Má tá tú ag iarraidh ábhar níos casta ná ruainnín beag téacs a chur le alt, tosóidh mé ceann nua, alt le meáin agus. Ar dtús, cuirim pictiúr isteach pictiúr atá b'fhéidir ag suí ar do ríomhaire, b'fhéidir ceann a thóg tú le ceamara digiteach nó rud eicínt mar sin. Brúnn tú ar an gcnaipe a bhrú mé ar ansin agus ansin cuir meáin isteach ó ríomhaire. So cliceálann tú ar Roghnaigh Comhad. Gabhfaidh mé go dtí mo chuid pictiúirí agus tá cinn samplach anseo ó Windows. So an ceann seo b'fhéidir Jellyfish. So cliceáil dhúbailte ar sin agus. ansin just scrólláilim síos, ainm an chomhaid ná jellyfish ponc jpeg, tá tú in ann téacs malartach nó cur síos a chur isteach faoin téacs más maith leat, go hiondúil ní gá bacadh le sin, agus roghnaíonn tú an méid, má tá tú ag iarraidh go mbeidh sé lán mhéid mar atá sé nó b'fhéidir amantaí le fiteáil isteach níos fearr leis an mblag, roghnóidh tú ceann acu seo meánach nó rud eicínt mar sin. agus ansin an rud atá mé ag iarraidh a dhéanamh ná é a leabú san alt nó má athraíonn tú é is féidir na hathruithe a shábháil ach leabú san alt cliceáil ar sin agus sin mo phictiúr san alt anois is féidir liom an t-alt sin a fhoilsiú nó d'fhéadfainn leanacht ar aghaidh agus tuilleadh téacs Agus anois ar an san alt céanna cuirfidh mé isteach físeán ó YouTube. So gabhfaidh mé líne nua agus úsáidim an cnaipe céanna le meáin a chur isteach. Tá cúpla bealach le é seo a dhéanamh ach eh. ó URL an uair seo so tab an chéad tab is mine ó ríomhaire ó URL ah now arís is íomhá nó audio video or other file so is audio video or other file eh an rud a dhéanfas mé ná gabhfaidh mé go dtí tab nua agus osclóidh mé suas YouTube go bhfaighidh mé an seoladh now tá ceann ann faoi Blogs in plain English, Le míniú céard is blag ann, Má chliceálaimse air sin, eh,
You've seen the word, sin é ag you've seen the seinm. websites, and you. Ach an rud atá uaim, sin dáiríre, an seoladh thuas anseo. So roghnaímse sin, Control C le haghaidh copy, agus ansin paste. Más maith liom teideal a chur isteach is féidir liom é a chur isteach blogs plain English agus arís leabaigh san alt. Cliceáil air sin. Faoi láthair níl sé le feiceáil fós go dtí go mbrúimse ar foilsigh. So brúfaidh mé ar foilsigh agus Féach ansin go dtí seo deir sé liom. Agus mar a fheiceann sibh anois. Tabharfaidh faoi deara go raibh an chéad alt a scríobh mé thíos ag an mbun anois agus tá an dá cheann eile ann. Tá cineál rud i bhfeidhm ar mo ríomhaire nach léiríonn sé flash gan brú air so anois feiceann sibh go bhfuil an físeán YouTube in ann seinm agus actually tá an ceann seo ehm tá an ceann seo curtha ar ceal ag YouTube so beidh orm ceann difriúil a chur suas but oibríonn oibríonn sé ar an ar an gcaoi chéanna ehm déanfaidh mé go sciobtha é eh athróimid é agus cuirfimid é suas rud eicínt eile eh d'fhéadfadh muid ceann go cinnte a oibreos. ná ceann de mo chuid físeáin féin. So má théim go dtí an video manager agus sin an ceann a chruthaigh mé faoi do chéad alt a chruthú. So arís just cóipeáil an nasc ar ais go dtí mo agus in ionad an ceann atá anseo. I ndáiríre níl ann ach rugadh mé air seo. Ó URL audio video YouTube Ní bhacfaidh mé le teideal le haghaidh an alt agus Sin é ansin, nuashonraí, mar gur bhfuil mé ag athrú an alt an uair seo, agus anois má théimse ar cuairt ar an mblag, tá sé ann, ok, agus nuair a bhrúimse ar seinm. Bhuel a chairde, Niall Ó Cuilinn anseo arís ó October. Sin é. don cheann seo, cén chaoi le meáin a chur isteach in iontráil nó in alt ar bhlag.